kunu jeudi don n'o ye alamisa don ye septembre kalo tile tan ni duuru n ye video dɔ kɛ k'a explike ɲɛna k'a fɔ ko ivariyɛnw ka guvɛrɛnɛman mɔgɔw ye conseil de sécurité dɔ kɛ u ka ɲɔgɔn dalajɛ in kɔnɔna la u y'a ɲini mali guvɛrɛnɛman fɛ k'a fɔ k'u ka sɔrɔsi minnu tɔ bɛ mali la c'est à dire n y'a explike ɲɛna k'a fɔ ko juillet kalo kɔnɔna la mali autoritéw ye ivariyɛnw ka sɔrɔsi bi naani ni kɔnɔntɔn minɛ donc euh, le fait que togolew ka président y'a essaye ka kumaɲɔgɔnya dɔ kɛ mali ni ivariyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o kumaɲɔgɔnya kɔfɛ mali guvɛrɛnɛman mɔgɔw y'a décide k'u ka sɔrɔsi saba bila donc o bilalen kɔfɛ a tɔ ye sɔrɔsi bi naani ni wɔɔrɔ de ye mali la sisan u bɛ kaso la donc ivoiriyɛn ka conseil de sécurité kɔfɛ u ye fɛn dɔw de ɲini mali fɛ k'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini mali gouvernement mɔgɔw fɛ u k'u ka sɔrɔsiw bila immédiatement sans délai ko parce que ko san in na mali autorités y'a ɲini olu fɛ k'a fɔ ko n'u b'a fɛ u ka sɔrɔsiw ka bila ko IBK ka temps na politisiyɛn minnu bɛ mali la n'u bolila ka t'u dogo cote d'ivoire donc ko ivoiriyɛnw ka gouvernement mɔgɔw k'o mɔgɔ ninnu extrade k'u bila ka na mali la donc ko n'o mɔgɔ ninnu nana en contrepartie u bɛ échange kɛ donc ivoiriyɛnw ka sɔrɔsiw bɛ labila donc a b'i n'a fɔ ivoiriyɛnw ka gouvernement mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko o kuma fɔlen kɔfɛ u ka mɔgɔ ninnu ko c'est à dire mercenaires tɛ bilen ko mali y'u minɛ kun wɛrɛ de la ko mali autorité y'u minɛ k'u bila otage de la donc ko mercenaires ya tɛ bilen o kɛlen san u ka kominike kelen in kɔnɔna la u y'a explike k'a fɔ k'olu ka sɔrasiw k'u nakun u nana minusma ka kanali de kɔnɔna la ani fɛnɛ u nakun a jelen don mali otoritew dun y'o refite k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ u nakun jelen tɛ ivoiriyɛnw ka conseil de sécurité kɛlen in kɔnɔna la u ye sedeyaw mɔgɔw de saisi c'est à dire u y'a ɲini sedeyaw mɔgɔw fɛ k'a fɔ k'u ka ɲɔgɔn dalajɛ dɔ kɛ joona joona u k'a ese ka sedeyaw jamanaw fara ɲɔgɔn kan k'u perezan n'u ka guvɛnɛmaw fara ɲɔgɔn kan k'u lasigi ka fɛɛrɛ dɔw boloda min bɛ se ka kɛ sababu ye olu ka sɔrɔsi minnu minɛnen don mali la u ka bila immédiatement sans délai donc o kɛlen sisan an ka guvɛrɛnɛma mɔgɔw fana y'a deside ka bɔ ka reyaji k'a yira k'a fɔ ko u kana ese ka sedeyaw sen don ko in na mali autorité de la transition mɔgɔw ka communiqué kɔnɔna la an ka premier ministre par interim n'o ye abdulayi mayiga ye a pasera teleso sanfɛ n'o ye ortm ye a tun bɛ ka communiqué dɔ kalan an bɛ jɛ ka communiqué décrypté ɲɔgɔn fɛ bamanankan na c'est parti Kominike daminɛ la a y'a jira k'a fɔ ko ivoiriyɛnw ka guvɛrɛnɛma mɔgɔw ye conseil de sécurité min kɛ le 14 septembre n'o ye jeudi don ye mali guvɛrɛnɛma mɔgɔw y'u mago don a kominike in na donc ko kominike min bɛ tali kɛ ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasiw ka minɛni na min kɛra mali aéroport la le 10 juillet 2022 a ko ko in kɛlen juillet kalo tile tan sɔrɔdasi ninnu minɛnen kɔfɛ mali guvɛrɛnɛma mɔgɔw ye kominike dɔ kɛ k'a faranfasiya mɔgɔw ye c'est à dire le 11 juillet u y'a expliquer diɲɛ bɛɛ ɲɛna ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasiw nana cogo min ani fɛnɛ sɔrɔsi ninnu fɛnɛ cɛla ko force spéciale bi saba kun b'u cɛla o bɔlen kɔfɛ a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko communiqué kelen in kɔnɔna la mali y'a préciser k'a fɔ k'u nana ni kɛlɛkɛminɛnw ye en plus gɛri kɛ kɛlɛkɛminɛnw de fɛnɛ kun b'u bolo a ko ordre de mission kun t'u bolo yamaruya t'u bolo u ka na mali dugukolo sanfɛ o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ sɔrɔsi ninnu fɛnɛ kun y'u ka baara dogo u ka paspɔrɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ k'u tɛ sɔrɔsiw ye u ka paspɔrɔw sanfɛ menuisier ni fɛn ninnu de kun b'o la A o fɔra a mɛnna depuis communiqué fɔlɔ min kɛra depuis le 11 juillet wagati la video tɛmɛnen in na n y'a expliquer ɲɛna k'a fɔ ko ivoiriyɛnw ka conseil de sécurité kɔfɛ u ye communiqué min kɛ o communiqué kɔnɔna la u tun bɛ k'a jira k'a fɔ k'u ka sɔrɔdasi ninnu nana minusma mɔgɔw ka kanali de kɔnɔ donc abdoulaye maïga ka communiqué kɔnɔna la ale tun bɛ k'a expliquer k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko parce que le fait que ivoiriyɛnw y'a jira k'a fɔ k'u ka sɔrɔdasi ninnu faralen don minusma mɔgɔw de kan donc ko mali ministre des affaires étrangères y'a ɲini minusma mɔgɔw fɛ k'a fɔ ko est ce que sɔrɔdasi ninnu faralen d'u ka mɔgɔw kan donc ko minusma mɔgɔw ye lɛtiri dɔ ci mali ministre des affaires étrangères ma a ye lɛtiri in tɔgɔ fɔ k'a yira k'a fɔ ko minusma mɔgɔw ka lɛtiri in kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko ivariyɛnw ka sɔrɔdasi minnu nana u faralen t'u ka mɔgɔw kan ko fo bi kan jɛlen ma sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko ivariyɛnw ka sɔrɔdasi minnu nana mali la u nana sariya kɔnɔ ani fɛnɛ k'u u nana misiyɔn min fɛnɛ la fo bi o ma dɔn a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko mali ministre des affaires étrangères la c'est-à-dire bolofara dɔ bɛ yen minnu ka baara ɲɛsinnen don afiriki kow ma donc o ni alimanw fana ka gouvernement mɔgɔw ka ministre des affaires étrangères la bolofara dɔ fana bɛ yen minnu ka baara ɲɛsinnen don afiriki kow ma donc ko utikalo kɔnɔna la u ye sigikafo dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o sigikafo in kɔnɔna la alimanw ka ministre des affaires étrangères mɔgɔw ka bolofara min bɛ yen min ka baara ɲɛsinnen don afiriki ka kow ma donc o mɔgɔ ninnu y'a yira k'a fɔ ko c'est-à-dire ko kɔntara foyi t'olu ka sosiyete ni ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛnɛ u ka guvɛrɛnɛman mɔgɔw fɛnɛ c'est-à-dire kɔntara foyi t'u ni ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasi ni ɲɔgɔn cɛ minnu minɛna mali aéroport la ko malgré que dossier in compliquelen don malgré que ko in ka gɛlɛn o bɛɛ la mali y'a deside ka tugu togolew ka médiation kɔ c'est-à-dire le fait que togolew y'a deside k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka sigikafo dɔ kɛ mali ni cote d'ivoire ni ɲɔgɔn cɛ donc walasa bɛn ka sɔrɔ u jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sigikafo kɔnɔna la o bɛɛ la ko mali sɔnna ka tugu o desisiyɔn in kɔ ka sɔn sigikafo ka kɛ an fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa solisiyɔn dɔ ka sɔrɔ kirisi in na a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko ivoiriyɛnw ye conseil de sécurité min kɛ jeudi don le 14 septembre 2022 ko ivoiriyɛnw ka gouvernement bɛ k'u banba de k'a yira k'a fɔ ko olu jo bɛ ko in na ani fɛnɛ k'a fɔ k'u ka sɔrɔsiw nana sira jɛlen kan tuguni Deja n y'a expliquer aw ɲɛna o communiqué kɔnɔna la k'a fɔ k'u y'a yira k'a fɔ k'u ka sɔrɔsi ninnu nana minusma mɔgɔw de ka kanali kɔnɔ ani fɛnɛ ko sɔrɔsiw de don ko mɛrisɛnɛriw tɛ a ko mali guvɛnɛma de la transition mɔgɔw yɛrɛ dabali banna le fait que ivoiriyɛnw ka guvɛnɛma yɛrɛ bɔra k'u yɛrɛ sɔsɔ tile tan ni kelen dɔrɔn kɔnɔna la u y'u dala cɛ u ye kuma min fɔ u tilala k'o sɔsɔ tuguni a yira k'a fɔ ko sigikafɔ dɔ kɛra mali ni cote d'ivoire ni ɲɔgɔn cɛ le 3 septembre c'est à dire togokaw ka capitale kɔnɔ n'o ye lome ye sigikafɔ in kɔnɔna la alasane watara n'o ye ivoiriyɛnw ka président ye a ka directeur de cabinet n'o ye fidel sarasoro ye minisiri de don ko o cɛ in ye déclaration officielle dɔ kɛ mun kɔnɔna la a tun bɛ k'a yira k'a fɔ ko o declaration in kɔnɔna la u y'u ka responsabilité assumer u jɔr'a la k'a fɔ k'u nɔ bɛ ko in na ko ivoiriyɛnw ka o declaration officielle in kɔnɔna la lome yen u y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn faamuyabaliya an'u jɔyɔrɔ faabaliya c'est à dire u kun kan ka ko minnu kɛ u m'o kɛ olu de kɛra sababu ye nin ko min bɛ ka tɛmɛ mali ni ivoire ni ɲɔgɔn cɛ bi a kɛra ko in nimisa ka bon kojugu o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko ivoiriyɛnw y'a yira k'a fɔ ko yasa sigiɲɔgɔnya duman bɛ mali ni cote d'ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o kana na tiɲɛ cote d'ivoire b'a dalakan di k'a fɔ k'u bɛ onu mɔgɔw ka sariyaw bonya ani fɛnɛ mali guvɛnɛmanw ye sariya kura minnu sigi sen kan walasa ni sɔrɔdasi kan ka na onu mɔgɔw fɛ yen u k'o sariya ninnu bonya donc ko cote d'ivoire b'a dalakan di k'a fɔ k'u b'o sariya ninnu bonya quoi donc ko n'a nana fɔ tuguni k'a fɔ k'u y'a f'u ka communiqué kɔnɔna la k'a fɔ ko ivoiriyɛnw jo bɛ a ko in na o ye de k'u yɛrɛ sɔsɔ hali a tɛ tile tan ni kelen bɔ le 3 septembre u ye ɲɔgɔn sɔrɔ lome donc u ka président ka directeur de cabinet o directeur bɔra n'a ye n'o ye Fidel Sarasoro ye k'o ye déclaration officielle kɛ k'a fɔ k'u nɔ bɛ ko in na donc nin yɔrɔ de la Mali gouvernement mɔgɔw bɛ ka insister u ka communiqué kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ ko Ivoirienw y'u yɛrɛ sɔsɔ hali a tɛ tile tan ni kelen bɔ u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Lomé le 3 septembre k'u ye kuma wɛrɛ de fɔ k'a jira k'a fɔ k'u ka responsabilité bɛ ko in na c'est à dire u fɛnɛ nɔ bɛ ko in na le fait que ɲɔgɔn faamuyabaliya donna kow la ani fɛnɛ u m'u jɔyɔrɔw fɛnɛ fa donc o de kɛra sababu ye nin ko in tɛmɛna Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ donc k'u tilala ka layidukan di tuguni k'a fɔ k'u bɛ onu mɔgɔw ka sariyaw bonya ani fɛnɛ mali guvɛrɛnɛman mɔgɔw ye sariya kura minnu sigi sen kan walasa ni sɔrɔsi dɔw kan ka na onu mɔgɔw fɛ u k'o sariya ninnu bonya donc ko kodivari y'a dalakan di k'a fɔ k'a bɛn'o sariya ninnu bonya désormais n'u ka sɔrɔsiw bɛ na yen donc o kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ k'a y'a yira k'a fɔ k'a ka part dɔ bɛ ko in na mais u ka communiqué in kɔnɔna la conseil de sécurité kɔfɛ le fait k'u y'a perepere latigɛ k'a fɔ k'olu ka sɔrɔsiw nana minusma mɔgɔw de ka kanali kan Et pourtant, Maliens ka communiqué kɔnɔna la, u y'a démenti de A à Z k'a yira k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw yɛrɛ de ye lɛtiri ci Mali ministère des affaires étrangères mɔgɔw ma k'a yira k'a fɔ ko réellement mɔgɔ ninnu olu ka mɔgɔw tɛ Côte d'Ivoire ka sɔrɔdasi minnu minɛna u ma na olu ka kanali kan ani fɛnɛ k'u ni Alimanw fɛnɛ ka c'est à dire u ka fédération mɔgɔw ka ministère des affaires étrangères kɔnɔna la bolofara dɔw bɛ yen minnu ka baara ɲɛsinnen don Afrique kow ma olu ni Mali ministère des affaires étrangères mɔgɔw kumana olu fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko u ka sosiyete min bɛ mali la n'o ye sas ye ko kɔntara foyi t'u ni ivoiriyɛnw ka sɔrɔsi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ minnu minɛna aéroport la ani fɛnɛ ko kɔntara foyi t'u ni alimanw fɛnɛ ka guvɛrɛnɛman ni ɲɔgɔn cɛ deja u y'u kɔntredi pɔin fɔlɔ la ka tila k'u kɔntredi pɔin filanan la tuguni k'a jira k'a fɔ k'u yɛrɛ sɔsɔ hali a tɛ tile tan ni kelen bɔ ko nin nkalon sugu tigɛli ani i yɛrɛ ye kuma min fɔ k'o sɔsɔ a kɛkun ye de walasa ka manipulation kɛ ka tiɲɛ bɔli kɛnɛ kan k'o dogo tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko kɛlɛkɛɲɔgɔnya ŋaniya kɔnɔna la ivoiriyɛnw ka otoritew y'a yira k'a fɔ ko mali otoritew kɛlen don k'olu ka sɔrɔsi ninnu minɛ otaji de la ko paske proposisiyɔn dɔ kɛra olu ye donc ani fɛnɛ ko u jɔyɔrɔ fabaliya de y'a to an ka kiri tigɛbaaw y'u ka sɔrɔsi ninnu bila kaso la a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko mali perezidant la transition n'o ye asimi goyita ye k'o ye kuma dɔ de fɔ ivoiriyɛnw ma k'a yira k'a fɔ ko ivoiriyɛnw ka guvɛrɛnman mɔgɔw k'u hakili to maliyɛn dɔw la mali kɛlen don ka mandat d'arrêt international bila maliyɛn minnu kɔnturu la n'u bɛ cote d'ivoire yen donc ko ivoiriyɛnw ka guvɛrɛnɛman mɔgɔw k'u u mako don o dosiye la u k'u hakili to o mɔgɔ ninnu na donc ko o kuma fɔlen asimi fɛ o de kɛra ivoiriyɛnw ka guvɛrɛnɛman mɔgɔw kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ u ka sɔrɔsiw talen don otaji de la mali la ko tant que o dosiye in ma regle sɔrɔsi ninnu tɛ bila A fɔ n y'a expliquer ɲɛna cogo min video tɛmɛnen in na k'a fɔ ko Ivoiriyɛnw ka conseil de sécurité in kɔfɛ u ye communiqué dɔ kɛ communiqué in kɔnɔna la u tun bɛ k'a jira k'a fɔ k'olu ye CEDEAO mɔgɔw saisi u ka sigikafo dɔ kɛ joona joona CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye olu ka sɔrɔdasi minnu minɛnen don Mali la u bɛ bila cogo min donc Mali gouvernement mɔgɔw y'a yir'u la k'a fɔ ko Ivoiriyɛnw fililen de ka CEDEAO mɔgɔw sen don ko in na ko CEDEAO sen tɛ ko in na ko ko in bɛ Mali ni Cote d'Ivoire de ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛnɛ ko in bɛ kiri tigɛbaaw de ka bolo kan u kana na essayer k'u bɛ cedeao sen don ko in na ani fɛnɛ mali guvɛrɛnɛman tilala ka message dɔ adrese cedeao mɔgɔw la k'a fɔ ko cedeao mɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la u kana n'a fɔ k'u b'u sen don ko in na ko ko in bɛ jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye mali ni cote d'ivoire ye ani fɛnɛ ko in ye kiri ka ko de ye donc ko cedeao mɔgɔw ka ko tɛ donc o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko cedeao mɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la Donc, ko Ivoiriens kana na essayer k'u instrumentaliser. Donc, on a l'impression que Mali b'a fɛ de Côte d'Ivoire k'a ka responsabilité assumer u ka jɔ a la k'a fɔ ko réellement ko mun kɛra an jo t'a la, an ka responsabilité b'a la, an de y'a to nin ko kɛra, n'o kɛra u bɛ yafa deli mun bɛ kɛ o bɛ kɛ walasa sɔrɔdasi ninnu ka se ka libérer parce que kuma kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ k'u b'a ɲini CEDEAO mɔgɔw fɛ u kana n'a to Côte d'Ivoire ka essayer k'u instrumentaliser donc ka essayer k'u ka responsabilité nier vis-à-vis du Mali. c'est-à-dire u kana na jɔ a la u ka essayer ka cedeao mɔgɔw don u ni mali ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ko dɔ kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye sɔrɔsi ninnu bɛ libere u ye kangari da cedeao mɔgɔw ye k'a fɔ ko ko in bɛ jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ u k'a to olu ni ɲɔgɔn cɛ en plus ko in bɛ kiri tigɛbaaw de ka bolo kan u kana na essayer k'a fɔ k'u bɛ donc instance sous-régionale sen don ko in na donc k'a b'u fila de ni ɲɔgɔn cɛ donc ne kɔni ka faamuya la o de don u bɛ fɛ de u k'u ka responsabilité assumer i n'a fɔ min ɲɔgɔn kɛra le 3 septembre lome yen le fait k'u y'a yira k'a fɔ ko fidèle sarasoro yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u ka responsabilité b'a la ko manquement ni donc incompréhension de y'a to ko min bɛ mali ni cote d'ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra komi ivoiriyɛnw b'u kan di k'a fɔ ko désormais u bɛ ONU mɔgɔw ka sariyaw bonya ani fɛnɛ mali mɔgɔw kɛlen don ka sariya kura minnu sigi donc u b'o de u b'olu fɛnɛ bonya donc o kɛlen i n'a fɔ coulisse kɔnɔna la c'est à dire dogo la ivoiriyɛnw b'a kɛ i n'a fɔ olu jo t'a la mais kɛnɛ kan u b'a essayer communiquer kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ k'u jo b'a la donc k'u ka bila immédiatement o hukumu de kɔnɔna la u ye bila wele bila CEDEAO mɔgɔw ma donc maliyɛnw bɔra k'a yira k'a fɔ ko wele foyi tɛ bila CEDEAO mɔgɔw ma donc k'u yɛrɛ de b'u sigi jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka essayer ka ko in gérer le fait que u ka responsabilité b'a ko la u k'u ka responsabilité assumer vis-à-vis du mali ani fɛnɛ ka mali ka yɛrɛmahɔrɔnya bonya k'a yira k'a fɔ k'an ye ko min kɛ an jo t'a la an k'a ɲɛnabɔ an fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ bila togo min u bɛ bila ten donc on ne sait pas n'a sɔrɔ ivoiriyɛnw ye réunion extraordinaire min ɲini CEDEAO mɔgɔw fɛ k'a fɔ ko umaro sissoco embalo ani fɛnɛ CEDEAO jamanaw ka essayer ka réunion dɔ kɛ k'u sigi ka kuma mali ni cote d'ivoire ni ɲɔgɔn cɛ min se ka kɛ sababu ye sɔrɔdasi ninnu bɛ libérer Mali mɔgɔw kɛlen don ka proposition minnu kɛ on ne sait pas avec le temps n'a sɔrɔ proposition ninnu bɛna bila en vigueur ou soit n'a sɔrɔ CEDEAO mɔgɔw bɛna réunion extraordinaire dɔ kɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ donc an b'an sigi k'a makɔnɔ a ko bɛna kɛ cogo min j'espère que a sera ka faamuya sɔrɔ video la si tel est le cas n'hésitez pas a b'a cliquer ni bouton kan walasa ka fanga di video ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ video wɛrɛ la c'était Cactus prenez soin de vous et à la prochaine